ehe ọkwa unu na-afụ ya na maka unu wa na-eje egbu onwe unu na comment section ifugede igbo bụgede igbo bụ otu ee eh? ọ maka ndị na-eje egbu onwe ha na comment section onye Zion post ife a sị ya come and get out onye omenala post ife a sị ya go go back to your root ọ bụ ị na-afụ ya na-agịda agụgba ọla bụ onye Zion ọ na-eje Zion ministry mana o nwere gift ọ rụrụ ọ na-amarket ọ na-arụrụ ya ndị ọzọ ọ rụgoro Obi Cubana rụọrọ ya ma Wizkid rụọrọ ya ma many many people ọ bụ ị fụrụ eyeglass ọ na-arụgasịrị ndị big big men ị fụgo so wee rụkwara nke akwa rụchakwara nke akwa with eyeglass na iko eji aṅụ mmanya ma mmiri design chaa ya rụkwa ma nke nwunye wetere ya akwa na Ọba akwa lesie anya sị ya thank you mee gịnị were 1 million naira then sị ya thanks for gịnị thanks for coming ị fụrụ kịta na onye a bụ onye Zion ministry one onye nke ọzọ bụ gịnị onye omenala dibia mana gị nwa na-abịa na comment section ị bịa na nke agụgba ọla ị tarikọọ ndị omenala taa ha ghasa ha n'ala ee gịwa bụ

arụọ business so where are the um, online in-laws keezi ndị Zion na-akụzi ndị omenala na-akụzi ndị um, na-akụzi ndị dibia ọkwa unu afụgo a member of Zion ewena biznes bịa na nke akwa na Ọba gaa live o a gara live gara live mee biznes n'ihu unu niile ndị a na-acondemn dibịa na-acondemn nke a na peji agụgba ọla a nọ n'ihu unu zụọ deal zụọ biznes e nye bundle now but that thing karịrị 1 million because na ihe a wa 1000 either na 2 million naira or 1 million because that thing bụ 11 1000 wrap 1000 10 wrap which means no 2 million

nke a akwa na akpa akpa nwoke dị fracha ya ọ mere anyị ji wee fly all the way from Lagos from United Arab Emirates Attitude Unit Gold Class to present the product to His Majesty the Doctor Akwa one of Anambra State and Igbo land. Ladies and gentlemen, we have a lot of stuff for uh, His Majesty Akwa. And uh, here we have the, the

ogene ogene in fact ogene gara akụba you know ladies and gentlemen nke a bụ eh, eh, iko kwesịrị na ebe ọ na-efere akwa ịma na akwa dị different akwa akwa wee ihe ụmụazị ịhụ calculation hmm, ị bịa here hụ vip ọba vip eh? akwa tiwara akwa ọkụkọ tiwara akị ijiri akụkọ ya gwogwo hmm? eh, a na-emekwa ọnwa a na-eme ndị nke ọzọ eh? nke ahụ eyeglass ahụ na odogwu na-alike ime ihe dị gentle odogwu na-emewe ihe dị soft eh, ị watch ahụ na akwa in fact o ji ihe na-eto okorobịa na ọ ya mere o ji decide na-emere onwe ihe gbara ahụ hmm? ee eh, okwu na-edoghị anya o nwe ihe na-aghọta all my followers all over the world o nwe ihe na-aghọta ọgwọ o nwe ihe na-aghọta

You can never get anything more than this. And we make it understand to you that it's a 100 years guarantee. 100 years guarantee. It can never be anything better than this. Anywhere in the world. n'ebe ekwe onye ọbụla ya eme odogwu ga-enwerịrị akarị ogwu

I like this thing and uh, I'm on every CP attack. I'll give you one million. Ogenedo, akwa onye ọba. Akwa onye ọba sị ka ọ gbachi nkịtị dọka akwa with 1 million. For thank you for coming. 1 million ọkwụ ntị dị ọkwa unu na-anụ ya. 1 million. All my followers and fans, one million for coming. For coming. Ladies and gentlemen, it can never be anything better. Let's love ourselves. Igbo na-egbu Igbo wụ eziokwu. But one thing I keep telling you is this. There's nothing can be better than loving your brother. I have a love at heart despite all the internet eh, a na-eme gburugburu gburugburu gburu. One time a mapụta sị na akwa jikwe sị akwa jikwe emechaa akwa ka ma ọ da agwa ndị mmadụ na akwa tiwara akwa tiwara akị wụ nwa Chukwu. akwa ada agba chukwu mgba chukwu okike abịama wụ nne ya na bụrụ nna ya enweghị mgbe o ji sị gị na ihe chukwu na-asọ ya nsọ na onye mara nke siza ya were nke siza nye siza o were nke kraịst nye kraịst onye achọna ibe okwu let's live in peace god bless you keep sharing my video my name is his royal highness igwe agụgbọla eze ndị igbo one of united arab emirates all the way from dubai present all our gift and our product to his excellency akwa tiwara akị one of Igbo land enwe another one ị ma na akwa ndị China enwe akwa ọzọ ị mara nke ndị China and ị ma na akwa ndị China na-enwe isi ntị ọ dịkwa
wala ka m nweta kaachị na mmanụ ọgịnịdo ọgịnịdo odio man ogodo aka ịkwụ anyị lọ
ọgịnịdo wetara ike
na-abịa

Eh? Thank you for coming. Eh? Agbachi gị na-eti ọnụ.